anthu ena alankhula izi kumbali yawo kaya ndi zona kaya ndi zaboza tatipatseni maganizo anu ineyo nkhawa yanga inali ponena kuti anthu ambiri amati akabwera mnyumba ino amapanga zina kumbali amapanga zina ripoti imeja sinachokere ku boma yachokera ku komiti ya nyumba ino ya malamulo itaona kuunguzaunguza ndikuona kuti pali vuto lonena kuti tili ndi ngongole zambiri zokhuzana ndi mafuta ngongole ina pa ngongole imene ikukambidwa ya mafuta ndi pafupifupi 780 billion koma pa 780 billion 380 billion inatengedwa mu chaka cha 2018 and aphungu ena a dpp amene atuluka muno boma lawo ndi limene linatenga ngongoleyi komano poona kuti no mwina boma likhoza kutsamwa ndi zina ndi zina anakhala kuseri ngati komiti ya nyumba ya malamulo yomwe mtsogoleri wake ndi membalanso wa dpp. Kumenekonso kunali a Shadreck Namalomba amene ali oyankhulira chipani cha dpp komanso amene amayankhulira president wakale wa dziko lino ndi membala wa komiti imeneyo. Ku komiti kwawoko anayivomereza, abwera m'nyumba ino akukana kunena kuti iya izizi iya tisatere tisatere, koma kumene anali kuseri amavomereza. Ndiye ineyo nkhawa yanga inali yokuti akuluakulu, tiyeni tikhale anthu oona mtima tikakhala kuseri kumene amalawi sakuona tikhale amalawi tikakhalanso nyumba ino pamene amalawi onse akuona tikhalenso amalawi koma osati kuseri mukupanga zina kubwera muno mukupanga zina ndi zimene ineyo natsindikapo kwambiri kuti ayi kukhala samakhala choncho tiyeni tikonze komanso lipoti sinabwere muno ndi anthu akuboma yabwera ndi omwewo aku dpp koma chifukwa chakuti mag- malingaliro onse awo akucheza pa chisankho cha 2025 vuto limene lilipo ndikuti anthu ambiri andale amayang'ana chisankho chimene chikubwera malo moyang'ana m'bado wina umene ukubwerawo ndiye ndimangofuna kuwakumbutsa nthawi imeija kuti ayi amalawi anatikhulupirira kuti tiwatumikire pamene tikuwatumikira tiye tisamangotumikira zimene chipani chathu chikufuna Koma tiyang'ane kumene tikupita ngati dziko kuti tiike maziko okwanira amene adzathandiza ana athu kutsogoloko. Ena mwa iwo amene anali mmenemo mu komiti imeneyi anavomeza nawo ndi ati? Mmene tanenera, a Werani Chilenga anali momwemo, ali mu komiti imeneyo, anabwera m'nyumba muno ngati MP wa dpp. Wolemekezeka Shadreck Namalomba amene ali MP wa dpp komanso mneneri wa chipani cha dpp komanso president wakale wa dziko lino anali membala wa momwemo. komanso tikaona mmenemo uh, honorable vuwa kaunda ochokera ku nkhata bay analinso mbali ya komiti yomweyo mukaona a jolobala ndi a, a udf kuchokera kumachinga ndi membalanso wa komiti yomweyo mukakaunguzanso mmenemo mukapeza achina nomale ali momwemo kuchokera ku chiradzulu mukaunguzanso uh, uh, uh, mukapezanso kuti uh, shawa orphan shawa honorable orphan shawa ochokera ku bangwe wa dpp nayenso ali mkomiti yomweyo mukaonanso ngakhale akata- akatwafu wa utm kuchokera ku Karonga nayenso ali mutimo ali momwemo ndiye ndi zinthu zokuti ndizopweteka kwa munthu okuti akulingalira mwa umunthu kodi kodi anthu akuseri akupanga izi kubwera apa akupanga zosiyana ndi zimenezi kodi ndimene dziko tingayendesere napempha kunena kuti ine sindikambapo kwambiri kuti mafuta af- apite motani koma ndinangofuna kuwakumbutsa kunena kuti akuluakulu izi tikukambirana m'nyumbayi zimene dziko lero likuona ndi zinthu zonena kuti inuyo munakambirana kuseri simungati mwakambirana kuseri mwazibweretsa muno ndikumafuna kuzithawathawa ine nko- pamene ndinakocheza kwambiri and ndi chipani chimodzi mwa zipani zomvetsa chisoni m'malawi munomu chipani cha dpp paja anthu amati easy come easy go akuyenera kusamala chifukwa chipani chimenechi chidabwera how did it come China- chinabwera through the window chidalowera pa window tu mwina anthu akuiwala chipani cha dpp Chi- chidalowera ndi pa window. chipani cholowera pa window kutulukanso mukapanda kusamala mutulukiranso pa window chifukwa kulowa mudalowera pa window mkulu ameneyu uh, mwini wake wa chipani father and founder amene anali the late um, Bingu wa Mutharika adamtenga ndi atcheya nkumupanga kuti ayime

2005 pamene analengeza Bingu wa Mutharika kuti ndatuluka ku udf udf inali chipani cholamulira atangotuluka inapezeka kuti ili ku opposition mpaka lero and panapezeka kuti dpp kunalibe nthawi imene timapanga zisankho mu 2004 koma pofika 2005 pali chipani chimene chili mboma Chabwino. Eh, ndi chifukwa chidalowera pa window zidasokonekera atamwalira Bingu wa Mutharika Mm. vice wake joyce banda nkupezeka kuti ndi chipani cha pp aloweranso pa window pompacha Ni- kutulukanso adatulukira pa window pompacha chipani chikubwera ano tsopano atachisankha mu 2014. 2014 Mm. Eh, paja a judge mbenducheni u- anali chairman Maxon Mbendera. mbendera adalira ndiye tadagwetsa msozi siti kudza kuti chidavuta nchani Chabu. his soul rest in peace ndi chipani chimenechichi chidabwera nthawi imeneyoyo kukhala ngati uh, through the ballot now komanso it was kicked out Pa window, using so? the same ballot pa window kuti chinatulukiranso pa window nanga si adawina ndikupezeka kuti Eh. kukhoti adakatulukira window yake ya kukhoti Ma- ma- Mike ndikuona apa nthawi ikuoneka kuti sili mbali yathu mwina ah, ti- u- umalize kana umalizire kapena timalize ndi- ndikupanga wind up Wa- ya, maliza mwansanga, eh, eh. ndi adakatulukiranso window la kukhoti Eh? chipani cha dpp chidatuluka mboma through window la ku court mwina eh, nkupeza kuti ayimanso nkupikisana nawo nkugwa nde pano akanachita zinthu zoti akonze mmene mmavuta koma zikuoneka kuti kukonza kukuwavuta
apa mtsogoleri wa chipani cha aford president enock chihana akhale akutsika nthawi ina iliyonse ndiye pano ndikuona akuluakulu a chipanichi akunka nasonkhana pang'ono ndi pang'ono pano ndaona olemekezeka reverend maurice munthali mwina tingocheza nawo pang'ono olemekezeka muli bwanji ndili bwino kaya iyayi ife taona kunena kuti kuno kwadza mkokomo komanso chipani cha aford chabwera ndi president chihana komanso a vice president wa chipani cha dpp honourable jappie mhango ingakhale honourable mzomera ngwira ali konkuno chachitika ndi chani kuti mupezeke malo ano ayi izi zikuoneseratu kuti boma tsopano lili mbali ya aford komanso mwina tingodula kaye pang'ono pomwe mtsogoleri wopatsa chikokayu akutsika mgalimoto yake ndi ndani amene sakufuna kuona mtsogoleri wopatsa chikokayu Pulezidenti walandiridwa ndi mlangizi wake mu ofesi Reverend Munthali. Anthu akuyimba akuti olira alire mumva mbebe ndikhoza kutsimikiza pano kunena kuti zili kuno amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana zopatsa chidwi kwambiri pomwe president chihana akuyenda pamodzi ndi vice president wa chipani cha dpp honorable jappie mhango anthu akufunsa kuti kodi zimenezi zikutanthauzanji ku mtundu wa amalawi oh yes oh yes amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana mukhoza kuona kumbuyoko kuli regional governor kuno kuchigawo cha kumpoto honourable mzomera ngwira ali pompa koma ndikhoza kutsimikiza kuti kuno chitetezo ndichokhwima kwambiri dzina ndilomwelija one kaki one kaki and goodbye